aw bisimila wasolon 24 bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛ foli ni tanu ta k'a ɲɛsin an layɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a yira la k'a fɔ ko aw b'aw ka jɛmukan kan min tɔgɔ ko invité de la semaine Bi invité de la semaine hukumu kɔnɔna na an balimakɛ dɔ b'an bolo kɔrɔ yan nɔ olu kun taara kɔgɔji sanfɛ u mɔgɔ caman nka ale kelen de sera ka b'o la o hukumu kɔnɔna na an bɛ foli ni taasibila kɛ k'a ɲɛsin an balima minnu tora la Ala ka hin'u la ni k'u dayɔrɔ sumaya an balimakɛ Sanba Jara ale b'an bolo kɔrɔ yan nɔ a bɛna ɲɛfɔli k'an ye o ko lahalaya kan ko in kɛra cogoya jumɛn hakilina minnu y'u bila o la u taara sira minnu fɛ u ye gɛlɛya minnu sɔrɔ fo ka se u se yɔrɔ ma a b'an bolo kɔrɔ a bɛn'a ɲɛfɔ an ye i ni wula Sanba Jara nba i ni wula i bisimila Wasolon 24 sanfɛ inchallah e se k'i bɛ se k'i présenter Wasolon 24 layɛbaga bɛɛ lajɛlen alhamdulila n bɛ Wasolon 24 lajɛbaga an'a lamɛnbaga n b'a bɛɛ fo unhun ne tɔgɔ ye Sanba Jara unhun u b'a fɔ ko Morikɛ n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Moribabugu ma inchallah n b'a fo kosɛbɛ Sanba Jara i bisimila o diyara an ye an y'a mɛn k'a fɔ ko aw kun caman de taara kɔgɔji sanfɛ nka e kelen de sera ka bɔ a la yala hakilina jumɛn de kun yan'an k'a daminɛ hakilina jumɛn de kun ye e yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bila ka taa sira in kan
bon alihamudulila hakilina min ye ne bila ka taga tunga fɛ gɛlɛya de ye n bila ka taa parce que n bɛ taa tunga fɛ don min vraiment a kun gɛlɛyara n bolo kosɛbɛ a kun gɛlɛyara famille kɔnɔ kosɛbɛ bon ne nana tunga fɛ taa hakilina ta pour que o de bɛ se ka kɛ ne ka solution ye n bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min ɔ n ye a daminɛ Burukina bon n bɔlen Burukina n taara Nizɛri. n ye gɛlɛya dɔ kɛ Nizɛri yen après n taara se n ye kɔgɔji tigɛ e fɛn tigɛ Sahara tigɛ donc ka taga Libi Libi bon n taara libi dugu fɔlɔ la parce que n ka hakilina kun ye ni n sera libi dugu fɔlɔ la n ka se ka baara dɔw kɛ yen ka se ka dɛmɛ di so ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ ɔ bon n ye gɛlɛya caman kɛ o siraw fɛnɛ kan ka sababu kɛ an mɔgɔ bi saba ni saba de kun bɛ pick-up kɔnɔ bon convoi kun ye mobili naani de bon an tagatɔla ne yɛrɛ sɛgɛnna sira fɛ donc fo n ye n da cɛncɛn kan n sunɔgɔra bon n bɛ wuli wagati min na y'a sɔrɔ an ka convoi bɛɛ taara k'an to parce que ko k'an ka jigin n ka gari dun an ka dumuni kun ye gari a wagati n'o ye cɛkɛ jalan ye bon ne kun tɛ ale fɛ parce que n y'a dun ko kelen k'a ye n bana donc n banna gari la donc an ka convoi jiginna la olu ye gari dun après u wulila o la u nana sɔrɔ ne wulila ka sɔrɔ convoi si tɛ yen donc n sɛgɛnna yen kosɛbɛ n ye ala deli caman kɛ ka ŋaniyajugu bɛɛ miiri ka n yɛrɛ sɛgɛrɛ libi sira kan libi sira kan unhun parce que n nana ŋaniya jumɛn fɔlɔ fɔlɔ n ye n dɔgɔkɛ ka numéro bɛ n kunkolo la unhun donc n nana hali kala dɔ ɲini unhun n b'ale tɔgɔ sɛbɛn n tigɛ sanfɛ unhun pour que hali ni n fatura n somɔgɔw ka se ka kibaruya lasɔrɔ unhun k'a fɔ ko nin kun bɛ tagama sira fɛ a fatura unhun parce que o y'a sɔrɔ sɛbɛn foyi tɛ n bolo bilen unhun mobili min tagara k'an to n ka sɛbɛn bɛɛ tagara o kɔnɔ unhun bon passeport kun bɛ n bolo mali carte d'identité kun bɛ n bolo unhun bon n ka certificat de travail fɛnɛ kun bɛ n bolo ani carte nina bon n perdira olu la yen bon fo minnɔgɔ nana n sɛgɛn kojugu bon hausa petit dɔ bɛ n k'a ka ji di yan n bɛ min vraiment ale ye ne jɛ ji la bon ne kasira yen kosɛbɛ bon ka kɛɲɛ ni selifana waati ye voilà n ye ala deli kɛ ka pour que ka n dama kasi ala la vraiment a bɛ se ka nɔgɔya don n ka ko la cogo min na parce que ne sɛgɛnna n'a fɔra i bɔra dahirimɛ ɲini de kama fɛn tɛ so i ka tunkanna ka na kɛ nin ko modèle ye vraiment nka a man nɔgɔn n ye ala deli n bɛ n dama kasi ala la après fo n nana mɔgɔ sɔrɔ min nana don n jigi kɔrɔ ka n di convoi dɔ ma donc o convoi taara ni n ye fo libi dugu fɔlɔ la n'o ye gatrɔni enfin gasire ye bon n selen gasire yen min taara ni n ye a ye n di a dɔgɔnin ma vraiment a ye dumuni dilan ka di yan libi dugu dɔ ye bon o ye libi burusi kɔnɔna dɔ ye donc ka bɔ yen ka taa libi duguba fɔlɔ la n'o ye gatrɔni ye kilo wolonwula de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ɔ ne tora ale bolo wulada fɛ a ye n ta hyundai dɔ la ka taga n bila libi duguba fɔlɔ la n'o ye gatrɔni ye bon n selen gatrɔni n taara seku umaru sisɔkɔ sɔrɔ yen bon malien don ale tun bɛ malien foyer la ale ye ɲɛmɔgɔ ye n b'a fɔ nin wagati a bɛ bamakɔ yan Ɔ vraiment ale kɔni ye n ladon a ye n minɛ i b'a fɔ a dɔgɔ Libi yen Libi yen ale be baara de la yen ale kun be baara la yen unhun donc mɔgɔw be jigin ale ka foyer kɔnɔ unhun donc a be mɔgɔw ladon kosɛbɛ unhun ɔ vraiment ale ye n ladon fo ka baara ɲini ka di yan unhun ɔ n tora n be baara kɛ dɔni dɔni unhun bon fo n nana goudron baara dɔ sɔrɔ unhun donc u taara n'an ye goudron da yɔrɔ la unhun vraiment goudron ji bɔnna ne ka fini kan yen unhun n sɛgɛnna yen fɛnɛ kosɛbɛ unhun parce que ne ni arabukɛ bɛ ka goudron ji minɛ wagati min na a y'a bila k'a to ne de bolo dɔnku complet kelen pe min bɛ n bolo ni n bɛ seli n'o ye n ka fɛn bɛɛ goudron ji de bɔnna o kan bɔn n tora o cogo la an jiginna a ye dinari duuru di yan ne yɛrɛ taara dinari saba don omo la donc pour que ka n ka fini nin daji kan n b'a ko bon goudron ji tɛ se ka bɔ fini na dinari o y'u ka wari o y'u ka wari tɔgɔ de dinari dɔnku i b'a fɔ an ka wari tɔgɔ sefa cogo min u ka wari tɔgɔ fana ye dinari o cogo la ɔ bɔn ne ye fini daji n b'a essayer n b'u ko ni kulɔtini fitinin sigilen bɛ bɔn fini ma se ka ko bɔn n bɛ ivoirien fo kosɛbɛ ivoirien petini dɔ bɛ ko adamu n'a fana bɛ ɲɔgɔn kalama nin wagati parce que ni sira ninnu sanfɛ caman ye n'a sɔrɔ mhm. ale nana fini di yan n bɛ seli n'o ye n bɛ baara kɛ ni o ye n b'a fo kosɛbɛ bɔn n tor'o la fo n nana masɔnkɔrɔ baara ninnu fana sɔrɔ sɛku umaru ye masɔnkɔrɔ baara ɲini ka di yan mhm. n nana masɔnkɔrɔ baara sɔrɔ mhm. bɔn a baara tun ka jugu kosɛbɛ mais hadamaden n'i bɔra tungalataga kama vraiment i b'i banba i yɛrɛ kun de kan baara ma bɔ baara la ni min ma kɛ ni ala kota baara i b'i banba i yɛrɛ kun kan parce que ne bɔra ka gɛlɛya min to so yan ne bɔra fura ɲini de la donc ne sisan ko n bɛ baara dɔw fisaya n yɛrɛ ma quoi donc n tora n bɛ to k'o mansɔnkɔrɔ baara kɛ ale fana ko n ma bon a tɛ n sara don o don dɛ a bɛ n sara dinari tan ni duuru de n'o y'u ka wari dinari tan ni duuru ye a bɛ n sara o la bon a t'a di yan don o don fana a b'a di semaine o semaine de n ko o tɛ baasi ye ɔ bon ne tor'o la n bɛ baara kɛ a bolo a bɛ n sara semaine na. donc baara in yɛrɛ nana juguya fo caman ko ko ne k'a bila ne ko vraiment ko ne tɛ se ka baara in bila n'i ye nin bila yan baara ko ka gɛlɛn ne dun b'a dɔn min bɛ yen ɔ ne tor'o la n ye baara kɛ fo kalo kelen ni dɔɔnin n ye dinari kɛmɛ naani ani bi duuru bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn mara ɔ n nana a ŋaniya ta sa yanni n ka nin wari ci so bon i komi yan baarakɛ wari ka gɛlɛn a wagati dinari kɛmɛ naani dɔɔnin n'i y'a ci a tɛ sefa waa tan yɛrɛ bɔ n'a cayara sefa waa tan donc wari tiɲɛna ko ne b'o kɛ pase sisan n bɛ taa tripoli i komi yen baarakɛ wari fana ka girin ni burusi kɔnɔna ta ye dɔnku ni n sera ni n ye baara kɛ dɔɔni dɔɔni n bɛ balo ci somɔgɔw ma après n bɛ jitigɛ wari ɲini n bɛ taa ji kɔfɛ ɔ n nana o ŋaniya ta ɔ fo ala ka ala nana n dɛmɛ o la n ye pase sara o la dinari kɛmɛ naani dɔnku bi wɔɔrɔ tora n pɔsi la n bɛ dumuni kɛ ni o ye bɔn n terikɛ dɔ fana bɛ yen lori tarawele a bɛ faransi nin waati n b'a fo ɔ ale nana dinar bi duuru di ko n k'o fara n bolo la n n'ale voyagera ɲɔgɔn fɛ o la bon an tagatɔ fana sɛgɛn min b'o la ne nana jateminɛ o ka jugu Sahara fana ta ye ka jugu Sahara ta ye donc Sahara la u b'aw don don cogo min na u bɛ aw don libi duguba fɔlɔ fana na ka Tripoli sɛgɛrɛ donc u bɛ bere de bila aw woro furancɛ aw bɛ se yɔrɔ dɔ la fana u b'aw jigin quartier ni quartierw de parce que Libye mɔgɔ dɔ tɛ se ka passager ta ka quartier wɛrɛ cɛ ci, o gɛlɛyaba de bɛ yen bandiw ka ca sira fɛ, aw bɛ dogo dogo de ka dogo ka baaraw don, ɔ bon yɔrɔ dɔw la fana u bɛ aw don mobili kɔnɔ ka aw dada mobili kɔnɔ, unhun, donc ka u b'aw dada ka dɔ b'a kunkolo da e kɔnɔbara kan, unhun, e fana b'i da k'i kunkolo da dɔ kɔnɔbara kan, unhun, donc an mɔgɔ 250 ɲɔgɔn, unhun, donc an tun b'o cogo la ten, bon yɔrɔ dɔw fana na u y'an ladon mobili kɔnɔ u ye an sigi sigi k' i woro fara ɲɔgɔn kan tan k'a croiser croiser ɲɔgɔn na i tɛ se ka hali yɔgɔyɔgɔ donc ka basi biri aw da la mobili mobiliba kɔnɔ donc ka basi biri aw da la u ka livraison mobili mankani ninnu o ɲɔgɔn don quoi donc ka basi biri an da la donc ka juru kɛ k'a siri donc ka sɔrɔ ka na ta caisse ninnu dɔ bɛ yen i b'a fɔ u bɛ pomme de terre ni jaba bɔ caisse dɔ kɔnɔ donc k'olu bila bila an sanfɛ an bɛ dogo ka dogo la u b'a fɔ ko naw de b'u kun donc an bɛ mankan fana da n'aw ye mankan kɛ arabuw bɛ bere kɛ k'aw bugɔ donc aw b'aw mankan da aw dun tɔɔrɔlen don aw bɛ kasi fo dɔw bɛ bana yɛrɛ bon an nana se libi dugu dɔ bɛ ko Bɛniwali an nana se u ye basi foni ka bɔ an da la ne yɛrɛ jiginna o de la n ko n bɛ n cun ka jigin parce que kundama tun ka jan caman ta ye ne degunna a la kosɛbɛ donc ne ye n cun ka jigin min kɛ ne yɛrɛ bɔra ka bin ka ne yan de pɛrɛn ne yɛrɛ ma bɔ hali a kalama fo ɲɛma tigɛlen parce que n kirinna donc ala ka lajarabi n'a bɛ mɔgɔ sɔrɔ vraiment a bɛ na ni ko camanba de donc u ye ji kɛ ne kan ne ɲɛma tigɛlen an ye tile naani kɛ Bɛniwali o cogo la an ye degun caman de sɔrɔ dumuniko gɛlɛyaw b'a la fɛn bɛɛ b'a la bon an bɔra Bɛniwali an taara quartier dɔ fana na, unhun, o ni Bɛniwali cɛ tɛ tɛmɛ kilo tan ni dɔɔnin ɲɔgɔn kan, toujours Libye, toujours o bɛ Libye o tɛ tɛmɛ kilo tan ni dɔɔnin ɲɔgɔn kan, unhun, bon u taara an bila shɛw a b'a fɔ dɔ ka shɛ mara yɔrɔ, bon u taara an bila shɛw ka dumuni ni bisiki ninnu ni fɛnw bɛ parce que u bɛ dumuni tɔw de fara ɲɔgɔn kan u b'a kɛ k'u ka shɛw balo quoi ɔ ani sagaw u taara an bila yen bon an ye tile naani kɛ yen anw bɛ balo o shɛw ka dumuni o cogo de la ten parce que u bɛ na ni buru min a tɛ an nabɔ donc n'u y'a buru d'i ma bi fo sini a t'u y'a ɲɛ na an ye tile naani kɛ o cogo la donc dumunitɔ min bɛ n'u b'o kɛ ka bagan balo vraiment anw bɛ balo o de la ani barikɔn dɔ kun sigilen bɛ shɛw ka ji bɛ kɛ o la anw b'o soli fana an bɛ an yɛrɛ dépanner o la minnu bɛ taa n'aw ye farafin de kun don wa ou bien arabu de don arabu min bɛ taa n'a bɛɛ arabu de farafin tɛ a baara kɛ fo n'a kɛra sanfɛla yɔrɔ ye n da ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ a bɛɛ arabu tuarɛgiw de ye donc olu de bɛ nin kɛ an na tantɔn après u nana bɔ n'an ye bɛniwali dugu la ka taa n'an ye yɔrɔ yɔrɔ fana ka surun tripoli la o ni tripoli cɛ tɛ tɛmɛ misali a tɛ tɛmɛ yan ani bulkasumbugu ɲɔgɔn kan donc u y'an nadon mobili kɔnɔ u b'an don naani naani su fila fila hyundai kɔfɛ donc u bɛ hyundai kɔfɛ fɛn in wuli u b'aw sɔɔri mɔgɔ naani mɔgɔ fila fila ka sɔrɔ ka taa n'aw ye malien foyer la tripoli an donna o cogo la tripoli bon ne yɛrɛ kun y'a ŋaniya ka tripoli kɛ min ye vraiment n bɛ taga baara kɛ ka n débrouiller ka se ka balo ci ne taar'a sɔrɔ mankan bɛ tripoli kosɛbɛ kɛlɛ bɛ a baara ko ka gɛlɛn bon en même temps n nana n débrouiller o la bon fo n be baara dɔɔnin dɔɔninw kɛ don dɔ a' be taa baara yɔrɔ u b'aw bila baara la u te wari di aw ma unhun o gɛlɛyaw bɛɛ be yen o kɛra wagati wagati jumɛn ne kɔn o kɛra 2017 wagati ninnu unhun donc u b'an bila baara la u te wari di an mɔ unhun u b'an sɛgɛn kosɛbɛ bon u be na bin aw kan ka dɔw minɛ ka t'u don kaso fɛnɛ na donc u b'u somɔgɔw wele f'i ka wari ci n'i ma wari ci u t'i bila bon wari musaka dɔgɔmanin bɛ daminɛ waa bi naani na ka yɛlɛn ka taa fo n'aw bɛnna yɔrɔ min a kɔni tɛ jigin waa bi naani duguma donc u b'aw nimatɔɔrɔ kosɛbɛ u bɛ kuran yɛrɛ bila dɔw la bon u bɛ mɔgɔw fana minɛ k'u bugɔ u sentigɛ kɔnɔna na ani'u bolo kɔnɔna na u bɛ dɔw bila yɛrɛ i bɛ min kɛ ka sɔrɔ i bɛ ɲɛgɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ k'a ma se ka ɲɛgɛnɛ kɛ i bɛ se ka kalo saba k'o la i bɛ ɲɛgɛnɛ cogo min joli de bɛ bɔ a la tellement u bɛ bugɔli de da an kan donc an nana t'o la le quatorze janvier deux mille dix-sept u nana fɔ a ye ci dɔ kɛ libi bon farafin bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko k'a fɔ a y'u bɛɛ ci
ko bon ko bɛɛ ka segin so bon farafin yɛrɛ min sar'o la ne bɛ se k'a fɔ a bɛ mɔgɔ kɛmɛ ani bi duuru mɔgɔ kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ bɔ min sara yen a don an bɔra o don bɔ min kɛra mara vraiment ne bɛ se k'a fɔ an yɛrɛ kun ka ca ni o ye o don parce que libi quartier dɔ bɛ a bɛɛ farafin ka quartier de girigɛrɛsi b'o la ka taa girigɛrɛsi bada wolo ninnu fɛ kɔgɔjida ninnu na u b'o la ameriki ka quartier dɔw bɛ yen o tɔgɔ dalen b'o la n m'a dɔn ko moscou ni fɛn ninnu wa n m'a dɔn quartier caman bɛ yen olu tɔgɔ dalen b'o la ani kɔlɔnbi donc kɔlɔnbi yɔrɔ yɛrɛ la bandiya modèle bɛɛ bɛ kɛ farafin de b'a kɛ parce que baara tɛ yen arabuw bɛ drogue san ka taa di u ma olu bɛ voilà ameriki bɛ cogo min na arabu bɛ dɔrɔgu san ka taa di farafinw ma donc farafinw bɛ dɔrɔgu feere arabuw fana ma donc don dɔ la n taara karo jigin yɛrɛ la yen n y'a feere cogoya modèle dɔ ye an bɛ min yɛrɛ kɔnɔ mobili kɔnɔ a nana i sumaya k'i jɔ cɛ nana i bolo kuru k'a don a bolo a fana y'a bolo kuru k'a don cɛ bolo an tɛmɛna o la o y'a sɔrɔ n bɛ ka taa o tigi ka karo jigin bon n tilar'o karo jigin na o yɛrɛ ye dinari saba di yan a don o ye dɔrɔgu feere modèle dɔ ye yen bon 14 janvier an nana t'o la u nana an cɛ ka taa n'an ye libi quartier dɔ la mhm. ko arada o fana ye libi quartier dɔ ye vraiment an sɛgɛnna kosɛbɛ dɛ mhm. bon an ka chef de foyer n'o Ahmed ye ivoirien don mhm. bon arabu denmisɛnninw tɛ tɛmɛ 17 ans ɲɔgɔn kan u nana don an kan su fɛ donc an ka chef de foyer u taara bɔnɛ a nin na parce que ko f'a ka wari di diyagoya a don u y'an bɛɛ d'an disiw kan

foyetigi y'a su ta a taara n'a ye an kɔni ma dɔn a taara n'a ye fan o fan bon dugu jɛla a y'an labila ko vraiment ya ko bantu sɔmina yan arada an ka bɔ an ka taa quartier wɛrɛ la donc a yɛrɛ mobili louer k'an caman k'a kɔnɔ an mɔgɔ an bɛ taa mɔgɔ bi wɔɔrɔ ni fila ɲɔgɔn na mɔgɔ bi wɔɔrɔ ni fila ɲɔgɔn an bɛ si an bɛ tile yen donc hali i tɛ baara ɲɛ sɔrɔ don caman ye Mhm. Parce que ka sababu kɛ arabuw bɛ min kɛ an na don dɔ arabuw bɛna i ta baara la u bɛ mhm. parfum de fiyɛ i la pour que i ka se ka don u ka mobili kɔnɔ donc u bɛ dajiw fana tu i kan quoi u b'i ba nɛni mhm. u b'a k'i faliden u bɛ nɛni modèle bɛɛ fɔ anw ma donc arabuw bɛ mɔgɔw u b'an tɔɔrɔ kojugu donc an bɔra an taara quartier dɔ la donc an taara Bisilim bisilim o ye libi quartier dɔ ye bon ne to bisilim donc n terikɛ dɔ bɛ yen ale kɔrɔkɛ bɛ itali sisan isa keyita ale tun ye coxeur ye a waati ɔ vraiment ne nana a fɔ isa ɲɛna ko libi cogoyaw tiɲɛnen don a ka fɛɛrɛ kɛ n bɛ se ka ji tigɛ cogo min ka taa itali n tɛ n ko libi man nɔgɔ bon a ko ne ma n ka dinari ba kelen ni kɛmɛ fila sara bon dinari ba kelen kɛmɛ fila waati min bɛ ne bolo a tɛ dinari kɛmɛ fila yɛrɛ dafa bon n ko n y'a mɛn ne nana boli boli o cogo la donc fo n ye wari dɔ sɔrɔ n somɔgɔw yɛrɛ y'a dafa olu ye waa mugan ci n ma n y'a dafa bon a kan ka bɛn sefa waa bi seegin de ma dinari ba kelen ni kɛmɛ fila wagati a kan ka bɛn sefa waa bi seegin ma donc olu ye jitigɛ wari gérer o cogo u y'o di o cogo la ɔ ne nana taa jida la bon n terikɛ dɔ bɛ ko adamaba a bɛ kayi sisan ɔ ne nalen an donna hyundai kɔfɛ u y'an dogo an taara jida la mais avant an ka se jida la so dɔ de bɛ yen an fila dɔrɔn de bɛ hyundai kɔfɛ an dogolen don parce que i b'i dogo i kunberekuru kan k'i biri de i b'a fɔ bagan mobili kɔnɔ cogo min donc an fila dɔrɔn de tun bɛ yen u bɛ ka taa an fara tɔw kan jida la bon min y'an ta ka taa a taara an ma jɔ u ka jardin na so dɔ jɔlen bɛ yen i b'a fɔ ko gaba dɔ magasin dɔ a taara an jɔ k'an k'an ka finiw bɛɛ bɔ donc an y'an ka finiw bɛɛ yoro donc a y'an fiyɛli daminɛ parce que an bɛ wari don an ka gloki col yan yɔrɔ ninnu na donc a y'o yɔrɔ bɛɛ fiyɛ a ma wari y'an bolo bon dumuni minnu fana b'an bolo a y'olu fara farali daminɛ k'a lajɛ n'an kɛlen don ka wari dogo olu la donc a ma wari y'o la o y'a sɔrɔ wari b'an bolo mais n terikɛ adamaba in dinari bi duuru ɲɔgɔn b'ale bolo a y'a siri a gɛnɛkala de la ka sikɔsi kɛ k'a meleke donc kulusi mana yoro cogo cogo a bɛna kale yen na donc ala kɛ o wari ma sɔrɔ ale bolo ɔ an sɔrɔla ka don jidala foyer kɔnɔ kuruba dɔ ye bon ne yɛrɛ taara kuru in kɔnɔ ne taara sɔrɔ farafin bɛ yen a bɛ mɔgɔ kɛmɛ naani jate bɔ an bɛ dumuniko gɛlɛya siyɔrɔ tɛ yen aw bɛ si yaalayaala so a bɛ siman biriki de ɲini ka gɛrɛn sigi an ye tile kɔnɔntɔn kɛ o cogo la donc an bɛ yiri furabulu dɔ bɛ ko zeytun an b'o de furabulu tigɛ k'a kɛ butɔn kɔnɔ i b'a fɔ an ka waji butɔn ninnu k'a kari ka k'a kɔnɔ ka ji k'a kan ka wo bɔ a sanfɛla la an b'a sigi tasuma sanfɛ an b'o de wuli i b'a fɔ lipton cogo min o ye zeytun bulu an b'an ɲɛkojiw kala o la koliko kuma kɔni tɛ an ye tile kɔnɔntɔn kɛ o cogo la o kɛra jidala foyer la yani an ka yɛlɛ ji kan an bɛ taga mara yɔrɔ min na yani jitigɛ don ka se parce que u bɛ taa mara de yani ji ka ɲa dɔɔni quoi parce que waati dɔ kɔgɔji mɔgɔ tɛ se ka yɛlɛ a ba la hali n'i ye fɛn dɔ fili a la a b'a labɔ yani ji ka ɲa waati an tora fo ka tile kɔnɔntɔn sɔrɔ yen bon don dɔ vendredi donya yɛrɛ fɛ u nana k'an k'an sigi taburu la n'o u b'a fɔ o ma ko aran k'an k'an sigi taburu la u bɛ mɔgɔ kɔnte u mago bɛ mɔgɔ hakɛya min na u bɛ fɛ k'o bɔ an na u bɛ tugu ka lancement kɛ a don u y'u ka mɔgɔw ta ne ma ye o mɔgɔw la ala m'a latigɛ ne ka ye o la bon n terikɛ dɔ bɛ ko maduba ale fatura ala ka hinɛ a la ani ibrahim kulubali ala ka hinɛ o fana na o ye ivoirien bon an tora yen u taara n'u ye lancement kɛ yɔrɔ malien muso dɔw yɛrɛ tun b'a la bon malien muso ninnu alihamdulila olu bɛ faransi sisan malien muso naani dadi ani mariam ani ayida ani zɛnɛba u bɛ faransi nin wagati n b'u fo kosɛbɛ ɔ olu taara n'olu ye jida la sisan k'u bɛ n'u ka lancement kɛ bon olu bɛ baton min yɛrɛ fɛn kɔnɔ n'u bɛ k'a kɔnɔ bandiw taara bin u kan tuguni k'u ka baton moteur bɔ ka tasuma don baton na bon u ye caman yɛrɛ minɛ olu la olu bɛ ji sanfɛ yan'u ka yɛlɛ ji sanfɛ u ye camanba de minɛ olu la ka t'u don kaso la bon n balimamuso ninnu olu sera ka boli bon ne tora o cogo la n terikɛ maduba ale de tun bɛ dumuni dilan an bɛ baro kɛ kosɛbɛ yɛlɛkomɔgɔ don ala hinɛ a la bon ale nana to a kasi a ko e sanba k'ale mɛnna libi yan dɛ ale kaso jugu bɛɛ kɛ yan ale ni fɛn fɛn nana libi a bɛɛ caman taara itali caman sara ale bɛ ale ale bɛ tɔɔrɔko la vraiment a kasi kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ se ladilikan minnu na n ye limaniya kuma fɔ a ɲɛna ni i ma taa nin na ala de m'a latigɛ parce que an fɛn fɛn bɛ libi yan i ka taa kɔgɔji yɛrɛ k'i faga walahi i b'a kɔrɔ dɔn arabuw k'i minɛ tellement que bɛɛ b'a bɛɛ b'a dɔn farafin bɛ tɔɔrɔ arabu jamana ninnu na cogo min donc ne tora k'a laadi f'a sunɔgɔra donc ne yɛrɛ ye couscous dilan unhun parce que an bɛ ji kalaya de ka da couscous kan ka tulu k'a la ka najini k'a la unhun an bɛ balo o de la quoi ne yɛrɛ ye dumuni dilan a don k'a lawuli an ka dumuni kɛ bon an tor'o la fo deux heures wagati parce que ne bɛ wurudi kɛ olu wagatiw unhun ka ta zéro heure la ka taa deux heures trois heures nin na unhun ne bɛ wurudi k'olu wagatiw kosɛbɛ unhun donc n sigilen tora n tilara seli la n bɛ wurudi la an terikɛ dɔ bɛ yen kulubali ale bɔra kogo sanfɛ k'i cun ka jigin ne ko k'a kɛra cogo di a ko kɔrɔ k'a tɛ se ka ɲɛfɔ e k'olu ka lancement ma bɔ n hakili jiginna mɔgɔ min na kosɛbɛ o ye n balimamuso de e ko ne balimamuso don e ko u bolila k'u si tɛ si yɔrɔ dɔn bilen lancement o ye tagali de k'aw yɛlɛ ji kan an b'a fɔ o ma ko lancement a ko si tɛ si yɔrɔ dɔn bilen ne ko n k'a gɛlɛyara o la dɛ ɔ n terikɛ maduba in ni guinéen don ne y'a lawuli an ko maduba n ko i tɛ wuli ka nin lamɛn ko e tun ko e bɛ taga nin lancement la lancement kɛra cogo min na n ko wuli ka kuluba lamɛn a bɛ ka min fɔ n k'o de kosɔn mɔgɔninfin n'i peresera i bɛ taga don ko la i man ka don fɛn min na mais diɲɛlatigɛ dibila tagama de an ka da ala kan ni ala sɔnna n'an bɛ yan kɔni ni ala kɛlen don k'a latigɛ an bɛ taga itali inchallah n dalen b'o la ɔ ne ye limaniya kumaw fɔ a ye o don an sira o cogo la ten fo ka na se midi ma an si ma sunɔgɔ donc an bɛ barow kɛ n'an bɛ sunɔgɔ fana an b'an kunkolo de biri an sigilen bɛ biriki min kan i b'i kunkolo de biri k'a kɛ i b'a fɔ i kun fɛnnen don i bɛ sunɔgɔ o cogo la fo ka t'i fa sunɔgɔ la ɔ bon o dugu jɛra samedi la sufɛ u nana an bɔ yen u taara n'an ye dingɛba dɔ kɔnɔ Libi yen donc an sira yen o dugujɛ wulada fɛ u nana an compter mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ tan ni seegin u nana an sigi aran na donc k'an compter mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ tan ni seegin donc k'u bɛna taa n'an ye jida la bon o yɔrɔ yɛrɛ la mɔgɔ caman kɔntanna kosɛbɛ bon fan bɛ k'a fɔ dɔw bɛ k'an bɛna taa kafe min itali ne yɛrɛ b'a fɔ n k'u ka dugawu kɛ parce que kɔgɔji yɛlɛ ne tun b'o mɔgɔw la n ko kɔgɔji yɛlɛnni salatu tigɛ de n'ala nɔgɔya i bɛ ala barika da n tɛ kɔgɔji tigɛli man nɔgɔ mais an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ni ala sɔnna inchallah n k'a bɛ k'o cogo la u y'an don aran na an ye min tagama o la a bɛ kilomɛtiri fila yɛrɛ bɔ mobili jɔlen bɛ fo yɔrɔ dɔ la u taara an don mobiliba dɔ kɔnɔ u ka livraison mobiliba dɔ u taara an don o de kɔnɔ ni chauffeur yɛrɛ ka na k'a bɛ mobili wuli mobili tɛ wuli an ye min k'o la a mɛnna dɛ donc f'u nana tracteur dɔ don mobili la k'a sama bon yɔrɔ fana mɔgɔ caman bɛ sɔgɔsɔgɔ la kojugu a yɔrɔ la u bɛ ka sɔgɔsɔgɔ nɛnɛ bɛɛ bana fana tun bɛ caman na quoi bon a yɔrɔ la vraiment ne yɛrɛ sɔmina quoi parce que nin ko daminɛ fɔlɔ problème dɔw bɛ ka kɛ a kɔnɔ ne bɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ mais i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la bilen n'i kɔni kɔntira nin na k'i bɛ taa jida la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ la soit arabu b'i faga soit u ka marifa ci i la ka taa u b'i blessé i bɛ taa jagoya ɔ ala y'a kɛ u ye tracteur kɛ ka mobili sama u taara an bila yɔrɔ dɔ la an ye min tagama pour que an ka se ji yɛrɛ ma a bɛ kilo bi saba bɔ su fɛ parce que depuis fitiri wagati an sera jida la fo zéro heure wagati de o y'a sɔrɔ banabaatɔ dɔ b'an ka foyer kɔnɔ arabu y'ale jogun kosɛbɛ an b'a bamu de an b'a di di di ɲɔgɔn ma hali n'a ko ɲɛgɛnɛ kɛ bɛɛ joli guinéen don arabu y'a ti kosɛbɛ a mɛnna kaso la a min kɛ kaso la a bɛ kalo naani bɔ donc a joginnen sera an ma a bɛ na don min a tɛ se ka tagama parce que mɔgɔ tɛ bɔ libi kaso la k'i bɛ se ka tagama i yɛrɛ o kɔngɔ ni minɔgɔ bolo i tɛ se bana t'i la foyi t'i la dumuni tɛ dun e ni burukala kelen dir'i ma nin ɲakuma fɛ ani ji fitinin fo sini nin ɲakuma fɛn wɛrɛ tɛ d'i ma i fanga de bɛ ban pewu an tora o cogo la ani croissant min bɛ di anw ma ani n'u bɛ ji min di anw ma ani carburant min d'an ma n'o ye essence o ye bidon wolonwula ye donc o de bɛ kɛ ka mana batɔn in boli ɔ ala y'a kɛ an nana se fo jida la an nana mana batɔn in sama ka bɔ mobili kɔnɔ parce que i b'a fɔ tribune basi bɛ cogo o cogo a girinman bɛ ten tɔ de an nana kun ta k'a sama a funubali lajigin u nana fiɲɛ don a la gazi buteli dɔw don a la k'a funu donc u kɛlen k'a funu sisan tiribo fila bɛ o sɔgɔra u ye kɔli ɲini u y'o kole o la an ka sɔrɔ ka yiri ninnu d'a kɔnɔ k'a taga bila ji sanfɛ donc an kɛlen ka taga bila ji sanfɛ u nana ni mɔgɔ fila ye k'o di an ma parce que an ye mɔgɔ tan ani mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ tan ni seegin de mhm. donc min bɛ batɔn boli mhm. ani busɔle bɛ di min ma busɔle b'i b'a fɔ fɛn wɔrɔma nin cogo la tan mhm. monturu egi bɛ cogo min na a bɛ ten tɔn a bɛ yɔrɔ yira a bɛ yɔrɔ yira an na voilà u nana o bolibaga fila d'an ma min bɛ batɔn boli ani min bɛ sigi busɔle kunna o de y'an dafa mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ mugan ye donc u y'an nadon u nana capitaine min d'an ma a tɛ se ka bolila quoi mais a tɛ se bato bolila mais avant o ka kɛ ne yɛrɛ kɛra mɔgɔ laban ye min donna parce que ne ye jateminɛ caman kɛ ne ye kunkolo ma sɔn ko in cogoya ye quoi mais n tɛ se ka n yɛrɛ bɔ a la bon ne de kɛra mɔgɔ laban min yɛrɛ donna bato kɔnɔ o ye susɛti ni gan minnu bɛ di anw ma nɛnɛ tun bɛ yen donc a tɛ yɛlɛ ni olu ye ji kan arabuw k'an k'olu bɔ k'o bila bon lancement kɛyɔrɔ la maliyɛn kelen bɛ yen ko mamutu keyita a ko k'a ye bankɔnika ye donc ne ye dingɛ sen ka susɛti ni gan ninnu k'olu bila o kɔnɔ quoi ne de donna laban na bon capitaine min b'an bolo n'u ye zodiac in d'a ma mana bato in d'a ma a bɛ zigzag a tɛ se ka taa yɔrɔ la arabu y'a u y'a bugɔ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ donc an tor'o la ivoirien petit dɔ bɛ yen ale wulila ko k'a d'ale ma k'ale bɛ se bato bolila vraiment a bɛ se k'a débrouiller dɛ mais a tɛ se ka taa yɔrɔ jan a ka suma parce que nin fɛn modèle n'a sumayara problème bɛ se ka na teliya la parce que fɛn yɛrɛ heure wɔɔrɔ de donc n'a ye heure tan kɛ sira kan suba n'a ye heure seegin kɛ sira kan ka sɔrɔ aw ma se aw se yɔrɔ a bɛ se ka na ni kasara ye parce que kɔgɔji ye fɛn dɔ ye a bɛ se ka heure kelen kɛ a ka ɲi o kɔfɛ a bɛ se ka tiɲɛ donc an tor'o la ne ko Mamutu n ko e b'a fɔ anw tɛ fɛ ka taa n ko ji man ɲi e b'a dɔn ji man ɲi fiɲɛ ka bon bi kɔgɔji bɛ ka min kɛ e b'a dɔn an tɛ se ka taa nin cogo la n ko a ka gɛlɛn mamutu a ko non ale ka baara de don ne t'ale ka baara fɔ ale an arabu min don o yɛrɛ y'a ɲininka ko shnu shnu kɔrɔ ko ne bɛ ka mun de fɔ a ko ko foyi donc an taara o cogo la vraiment an nana se parce que an lancera zéro heure de an nana se ji yɔrɔ dɔ la ji bɛ ka don an ka bato kɔnɔ kɔgɔji vague nana bonya yɛrɛ yɛrɛ de i aw sigilen bɛ bato kɔnɔ kɔgɔji bɛ pan fankelen bɛ k'aw ka bato kɔnɔ fankelen bɛ seri kɔfɛ aa ko nana gɛlɛya bon bidon in fana moteur min b'an bolo réservoir t'a la raccord de b'a la o bɛ don bidon na donc ni dɔ banna a b'a bɔ teliya la a b'a don bidon na teliya la bon essence tɔni min fana bɛ bɔn n'o kɛra kɔgɔji kan n'a kɛra i fari la a b'a fɔ i ye tasuma ji fiyɛ la a bɛ se ka logologo ten Donc an y'o gɛlɛya caman sɔrɔ bato kɔnɔ bon ani an dontɔ bato kɔnɔ fana aw bɛ ɲɔgɔn ladi aw kana fɔɔnɔ hali n'aw fɔɔnɔna ɲɔgɔn kan aw kana kuma parce que kɔgɔji gazi bɛ mɔgɔ fɔɔnɔ a bɛ mɔgɔ caman fɔɔnɔ bon an maliyɛn minnu bɛ yen yann'an ka don bato kɔnɔ an ye ɲɔgɔn compter ka ɲɔgɔn bilasira o kosɔn maliyɛn minnu b'a la ne olu da dɔn la an maliyɛn mɔgɔ mugan ani wolonwula bɛ bato in kɔnɔ an bamakɔ saba de tun b'a la bamakɔ fɔlɔfɔlɔ u bɛ se baga ye K'a ye Senunka ye Bamakɔka saba ne yɛrɛ kelen ne ye sama morikɛ jara ye donc ani kelen b'a la ko Abulo o fana bɛ Bankɔni na an b'a fɔ ma ko Bulo mais n t'a tɔgɔ dɔn Bulo kɔ donc an mɔgɔ saba de tun bɛ a la donc an nana to la baton bɛ ka fɛn problème bɛ ka bonya a bɛ ka bonya donc ne yɛrɛ nana to n bɛ kalan kɛ n da jukɔrɔ fo ka na to n bɛ kalan kɛ kosɛbɛ pour que mɔgɔw bɛ se k'a fɔ n nɔfɛ Ala bɛ se ka hinɛ an na cogo min n bɛ si wagadu fɔ n bɛ layilayilala fɔ n bɛ Muhamadu Rasululayi fɔ ani Alahu akibaru ninnu donc n bɛ olu fɔ pour que mɔgɔw bɛ se k'a fɔ n nɔfɛ an nana to la fo bɛɛ bɛ k'a fɔ parce que nin fɛn min sisan bɛɛ b'a dɔn la bɛɛ b'a dɔn nin fɛn dɔ de fɛn min kɛtɔ don kasara dɔ ye ɔ denmisɛnnin fitinin b'an ka baton kɔnɔ n'o si tɛ tɛmɛ san tan wolowula san tan wɔɔrɔ kan ale yɛrɛ kɛlen ka kunkolo kɔfɛ ka balo teli k'a kun a wagati bon a yɛrɛ b'a fɔ ko n'ale taara tubabu la a bɛ balon tan a bɛ basikɛtiw kɛ so ale bɛ kɛ dɔnkilidala ye a b'olu kumaw fɔ a ivoirien don bon ale nana a fɔ ko an ka tour cɛ bon mɔgɔ caman nana k'an ka tour cɛ o y'a sɔrɔ an sera ji yɔrɔ min na an tɛ se ka tour cɛ bilen parce que an ni l'eau international yɛrɛ kun cɛ man jan n'i yɛlɛla l'eau international de kan u bɛ GPS min d'aw ma a b'a minɛ donc n'a y'a minɛ u b'a ko batonba b'aw localiser donc u bɛna aw recherche kɛ pour que ka aw ta donc an ko k'u ka o minɛ donc u kɛlen k'o minɛ an ye a localiser batonba mɔgɔw y'an wele k'an bɛ yɔrɔ jumɛn an ko k'an yɔrɔ min na an y'o f'u ye u ko k'an k'an débrouiller ka yɛlɛ l'eau international kan o y'a sɔrɔ an ka baton mana baton a sɛgɛnna kojugu trimo fan bɛɛ fiɲɛ bɔra a la bon an y'o de bila bon minnu ni minnu bɛ ɲɔgɔn ye dɔn vraiment mɔgɔw nan'u bari ɲɔgɔn na a y'a sɔrɔ muso naani de b'an ka baton kɔnɔ muso kɔnɔma falenba fila tun b'an ka baton kɔnɔ u bɛ jigin bi wa u bɛ jigin sini an si t'a dɔn donc olu fila sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ne kɔni bɛ k'u lajɛ sa vraiment ne bɛ ka bɛɛ lajɛ n bɛ ka n yɛrɛ lajɛ n bɛ miiri n bɛ miirina juguw ta donc n terikɛ Seru Bagayogo in ale nan'i sigi mana da la a sen kelen bila tan sen kelen bila tan duloki fila tun b'a la a ye kelen bɔ débardeur dɔ b'a la i b'a ko sɔrɔdasiw ka débardeur ɲɔgɔnna a ye croissant kelen ta ka ji kelen ta bon depuis Tripoli yen ne n'ale de bɛ ɲɔgɔn kan kosɛbɛ an bɛ ɲɔgɔn faamu parce que an ye Tripoli goudron baaraw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ goudron furan ninnu ni fɛn ninnu an ye caman kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà donc a y'u ka du problème caman fɔ ne ɲɛna a ko ni ale yɛrɛ bɔra tunga fɛ tan a fa n'a ba ka problème parce que fɛn tɛ ale fa bolo ale fa jatelen tɛ hali u ka famille na bon a nana kɛ sababu ye fo k'a ba furu sa bon vraiment ale y'a kanu a bɛ taa fɛn ɲini hali n'ale bɛ sa fɛn ɲini yɔrɔ f'ale ka fɛn ɲini de pour que a ka na a fa n'a ba ladon k'o de ka di ale kosɛbɛ bon ne yɛrɛ bɛ n ka barow fɔ a ye an nana to o cogo la donc bon a ye croissant kelen ta o la ka ji kelen ta a y'o min Donc a b'a kunkolo firi firi baton kɔnɔ mana baton kɔnɔ unhun bon minnu ni minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn o la bɛɛ y'i bari ɲɔgɔn na an bɛ kule unhun ɔ ne bɛ to ka kalan kɛ fo mɔgɔw nana fɔ ko kalan kɛ ne nɔfɛ donc an to de la an bɛ tuuru cɛ an tuuru cɛ tɔ de baton nana woloki i b'a ko n'i y'a minɛ k'a yuguyugu uun baton nana woloki o cogo la ten Alahu akibaru aa yen ma diya dɛ ni hadamaden su dalen bilahi ni hadamaden su dalen i tɛ se ka i tɛ se k'a lajɛ quoi donc ne yɛrɛ nana baton récupérer u la an mɔgɔ 6 de ye baton récupérer unhun ne Bayilo Madi Sisoko unhun ani anglophone dɔ tun b'a la unhun Ala y'a kɛ an y'an bolo baton sɔrɔ k'an bolo da a kan unhun ne yɛrɛ y'a essayer ka caman sauver parce que ne bɛ n débrouiller nɔni na dɔɔnin i bɛ se ji la mais n bɛ n débrouiller unhun donc ne yɛrɛ y'a essayer ka caman sauver unhun i bɛ dɔ lajɛ tan dɔrɔn sɔɔnin i b'i ɲɛ fili i b'a sɔrɔ vague kɔgɔji vague yɛlɛnna a kan a bɛ tunun i la pepu donc i bɛ hadamadenw salen sen sabara jɛmanw de fogonnen ji kan i bɛ hadamadenw taatɔ ji kan quoi i bɛ su taatɔ ji kan non i tɛ se ka ni limaniya ta a man nɔgɔn quoi a man nɔgɔn ɔ bon ne nana essayer ka caman récupérer fo ninnu bɛɛ nana tila ne na anglophone dɔ tun bɛ yen ne yɛrɛ sɛgɛnn'o de nɔfɛ kosɛbɛ n ye n sinsin mana de kan ka n sen kelen bila kelen bila tan ka n débrouiller fo k'ale tigɛ minɛ bon an bɛɛ nana sɛgɛn parce que ji bɛ mana na a yɛlɛ man di mhm. a couleur kun ye jɛman de an ka zodiac in couleur kun ye jɛman a yɛlɛ man di mhm. donc f'a bolo nana tila ne na mhm. ale fana binna o cogo la vraiment ne yɛrɛ b'a dɔn n bɛ sa kɔni n ma baloli limaniya ne m'o sɔrɔ ne kɔni b'a dɔn n bɛ sa n b'a dɔn n bɛ sa donc n ye ala deliw kɛ n kan ka minnu fɔ ala pour que ala bɛ hinɛ n na donc n y'olu fɔ ani n y'a ɲini ala fɛ o yɔrɔ la vraiment ne furumuso bɛ n kɔfɛ parce que mɔgɔ camanba de bɛ sa tunga fɛ a bɛ kɛ somɔgɔw kɔnɔ k'a bɛ tunga fɛ k'a tɛ weleli la k'a sɔrɔ u t'a kibaruya sɔrɔ a caman bɛ ji la hali bi caman bɛ n wele k'u musow bɛ filiya la u kɔfɛ u t'u kibaruya sɔrɔ n bɛ appel min sɔrɔ tile kɔnɔ a ka ca u bɛ photo ci n ma donc ne kɔni y'o ɲini ala fɛ vraiment u ka se ka n somɔgɔw lakunnafoni k'a fɔ n tora ji la u bɛna n'a ye kunnafoni cogo o cogo n y'o ɲini ala fɛ donc n kan ka kalan laban minnu kɛ n y'olu kɛ donc baton in a kun fila nana fɔ ɲɔgɔn kɔ juru fana bɛ a dawolo la donc ne ye n da o kan ka juru in min b'a la k'o kɛ ka n siri ne bɛ ɲɛ fili ne tɛ mɔgɔ si ye n'i bɛ kɔgɔji sanfɛ hali kɔnɔ i t'a ye i b'a ko bulaji i b'a sanfɛ ten ni vague bɛ k'i cɛ dɔrɔn ka taa cogo min ka d'a ye bon an ka baton cira 6 heures du matin de ɔ ne tora o cogo la ten n sɛgɛnna a sɔrɔ fini tɛ n na bilen kɔgɔ yɛrɛ ye joli bila fari la n kɔni ma miiri tile kelen hali sisan kuma dɔ n bɛ miiri est-ce que nin ye ne yɛrɛ a bɛ kɛ fɛn in na kuma dɔ quoi n tora ka miiri a la a bɛ jouer n kan donc ne tora o cogo de la fo n ye batonba dɔ yɔrɔ jan fɛ 19 heures wagati donc o y'a sɔrɔ juru kɛlen don ka ne siri n ye juru in magaya dɔɔnin ka to ka n kɔrɔta ka n bolo kɔrɔta n ko aidez-moi ba min bɛ ka na ayi o tun tɛ anw nɔfɛ ne kɔni t'a dɔn ninnu bɛ baara min kɛ parce que baton in kɔnɔ mɔgɔ bi saba jate de b'a kɔnɔ mɔgɔ mugan wolonwula a mɔgɔ mugan ani mɔgɔ tan ni wolonwula farafin ayi a bɛɛ ye Hindu ni italien ye olu de bɛ baton in kɔnɔ bon ne fiɲɛ bɛ ka ne cɛ ka taa olu fan fɛ olu fana bɛ ka na ne kun yan fan fɛ donc ne kɔni bolo kɔrɔta ko aidez-moi ɔ f'u nana loupe sigi ne kan donc ne nana gɛrɛ u la u sɔrɔla ka ballon fili ne ma i b'a fɔ chambre à air bɛ cogo min juru juru b'a la ɔ u nana o fili ne ma avant i ka gɛrɛ baton ba yɛrɛ la problème ba de don parce que ventilo min b'a jukɔrɔ a bɛ vague de fɛ ka bɔ a kɔrɔ donc baton fitini mana mana tɛ se ka gɛrɛ a la o waati donc ne mɛnna ɲɔgɔn na o la fo ka se su 21 heures 22 heures wagati yɛrɛ ma depuis 6 heures depuis 6 heures fo 21 heures fo o wagati ninnu donc u nana ne récupérer o la ka don n'o y'a sɔrɔ ne paralysera n sɛgɛnna bolo ninnu si fanga tun t'a si la fini tɛ n na fɛnɛ donc u donna ne baton ɲɛgɛn kɔnɔ ka n ko kosɛbɛ bon fo n ɲɛma tigɛra kosɛbɛ n yɛrɛ y'a dɔn sa fariw bɛ se ka mouvement dɔɔni kɛ ne tun tɛ se hali ji bidon kɔrɔ donc u sɔrɔla ka siyɔrɔ di yan donc ka dumuniw di yan italien petini dɔ yɛrɛ bɛ yen ale taara ni ne ye baton salon de kɔnɔ lit dɔ bɛ yen a taara n da yen ka fini biri n na donc a bɛ télé k'a la donc a bɛ to ka film Hindu film k'a la a b'i bolo dada ne kunkolo kan a bɛ ne kunkolo jɔsi ɔ ne sunɔgɔra o cogo la ɔ dugu jɛra u ye pâte ni brosse di ne ma ka taa ne ye n da ko donc u taara ne capitaine ka yɔrɔ la bon anw lansera yɔrɔ jumɛn u y'olu ɲininkali kɛ n na komi ne tɛ anglais mɛn donc u ye muso dɔ wele Italie campo la u n'o bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ muso in ye Kayika ye mais a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ɔ ne ye a ɲɛfɔ a ko maliyɛn joli tun bɛ a kɔnɔ ne ko maliyɛn mɔgɔ mugan ni wolonwula de tun b'a kɔnɔ a ko muso joli tun b'an ka baton kɔnɔ ne ko muso naani tun b'a kɔnɔ mɛ muso kɔnɔma falen tun ye fila ye a la ani denmisɛnnin mɔgɔ naani dɔnku denmisɛnnin na kɔrɔbalen si tɛ tɛmɛ san tan ni wolonwula san tan ni wɔɔrɔ hakɛ kan ko a tɛ tɛmɛ o de tun b'an ka baton kɔnɔ mɛ yɔrɔ dɔ bɛ ne ma jɛya a ye o la n ko anw lansera Garapoli la mɛ ne ma sɔn k'o yɔrɔ fɔ a ɲɛna a ko k'an lansera ne ko vraiment ne t'an lancer yɔrɔ dɔn parce que an lansera ka mɔgɔ dɔw to o fana ka dépenses saralen don bon n'i nana fɔ a waati tubabu bɛ ka yala u bɛ foyer yɔrɔ ɲini dɔnku u bɛ mɔgɔw ramasser u b'u ka lancement tiɲɛ bon bɛɛ dun n'i garijɛgɛ de don ne ma sɔn ka fɛn fɔ a ye o yɔrɔ la ɔ u ye darakaw di ne ma dɔnku ka sɔrɔ ka na gilet dɔ don ne na jurukisɛ don yɔrɔ b'a gilet kɔfɛ bon u bɛ ka fɔ ne ɲɛna k'u bɛ taa ne Itali n bɛ se k'a fɔ kuma yɛrɛ de y'a to ne kunkolo ma wuli teliya la quoi unhun, parce que ko in tun girin n kan kojugu, unhun, hali sisan ni n miirila a la n bɛ se ka n ka girin n kan kosɛbɛ donc u y'o fɔ ne ɲɛna ne bɛ mɛnɛ ko la wagati min na n y'a ye jila motonin dɔ nana, unhun, donc mɔgɔ fila b'a kɔnɔ u bɛ civil la ja polisiw don, polisiw, ɔhɔn, bon u ye ne lajigin ka ne di olu ma bon ne n'olu yɛrɛ ye photo caman ta baton kɔnɔ dɔnku u bɛ ka fɔ ne ye ko ne ka Ala barika da ko ka n fa ni n ba barika da quoi ko ne kelen pe bɔra nin bato in kɔnɔ u bɛ k'o fɔ ne ɲɛna ko Ala tanu don quoi u bɛ ka don ne libi ne yɛrɛ bɛ libi a bɛ ka kɛ ne kɔnɔ n bɛ fɛn de Itali quoi n ɲɛ bɛ libi drapeau ni fɛnw bɛɛ la port la mɛ a bɛ n kɔnɔ ko n bɛ Itali bɔn u seginna ka seginna ka na ne libi dɔnku u bɛ ka taa ne kaso de la dɔnku an taara arrondissement fɔlɔ la an taara sɔrɔ yen kasobon cilen don parce que siya dɔ bɛ Libi a waati an b'a fɔ o ma ko Dachibani olu bɛ yala mɔgɔw bɛ kaso minnu na u b'u kasow ci ka kasoladen dɔw minɛ ka taa mara u bolo kɔrɔ dɔnku u b'o feere tubabuw ma su b'olu parents wele i bɛ wari ci u ma an taara sɔrɔ arrondissement fɔlɔ la mɔgɔ tɛ yen an taara filanan fana na mɔgɔ tɛ yen an taara arrondissement sabanan de la an taara sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen u ka sɔrɔ ka ne ka problème ɲɛf'u ye ka ne di olu ma o taara sɔrɔ mali fila fana bɛ yen ka fara ne yɛrɛ ko in ko in bɛɛ kɛra den dusute de kɔnɔ ka bɔ disetila ka dusu la ne yɛrɛ tun fɛ taa dan denmisɛnninmiɛnsin de ne tun fɛ taa dan denmisɛnninmiɛnsin ɔ bɔn ne taara mali mɔgɔ fila sɔrɔ yen ma di siso ani kelen keyitata ye o ye sɛbɛnkɔrɔka ye to fɛn wɛnsen fanfɛ yɔrɔ in dɔ don ale bɛ yen aa ale ko ne ma koo Sanba k e kaa ko n karamɔgɔkɛ k'a kɛra cogodi unhun ne ko aa n koo ne bɔra ji kan u ko ko ouai ko jikan problème man nɔgɔn Libi yan ko n'i minɛna jikan problème na k'ali i ka minɛ mɔgɔfaga la k'o ka fisa i minɛni ji kan ne ko ouai n ko ne be a kalama ɔ ne ko aw yɛrɛ ka problème ye jumɛn ye a ko ne ma ko k'ale n'a ka patron to baarayɔrɔ la unhun u be ka taa baarayɔrɔ masiriɲɛn de don égyptien u y'ale minɛ ka bɔ a ka patron kun ale filɛ o kaso la kalo 4 bon kelen dɔ u taara ale sigilen sɔrɔ baara yɔrɔ de la o ye Sisoko ye k'ale minɛ ka na datugu kalo saba ni dɔɔnin a ma foyi foyi kɛ k'a minɛ dɔrɔn ka na datugu bon ne yɛrɛ ko vraiment ko nin ko kɔni ne ma ne bɛ kalo kɛ yan e ko ne tɛ kalo kɛ yan ko walayi ne tɛ kalo kɛ yan n ye n kali ka sɔrɔ n jigi tɛ foyi kan ala kɔ donc olu y'a se olu yɛrɛ ko fa de bɛ ne na quoi parce que ne ye kuma min fɔ a ma don u kunkolo fɛ quoi ne kɔni tora ten ni arabu min nana garidi la u bɛ ne wele u bɛ cigarette di n ma n bɛ bɔ mali la don min n tɛ cigarette min mais gɛlɛya ni tɔɔrɔ kama ne bɛ cigarette paquet fila min don o don fo n bɛ kogo tɛ ten donc ne ko ne tɛ to yan donc arabu min mana na garidi la u bɛ ne wele ne bɛ n ka problème ɲɛfɔ keyita ɲɛna a b'a ɲɛfɔ arabu ɲɛna arabukan na donc fo ne nana to la don dɔ dugula fɛ n nana ala deli dɔ kɛ n nana n sigi kunberekuru fila kan tilalen seli la n ye ala deli n ye n dama kasi a don ne ni minnu bɛ si a bɛɛ wulila k'i sigi ka ne lajɛ a don depuis n ma ala deli dogo la n bɛ ka deli kumakan bɛ ka bɔ n bɛ kasi la o y'a sɔrɔ ani égyptien n'an b'a fɔ u ma masirɛnw o mɔgɔ saba tun bɛ si an fɛ ka fara hausaw kan ani an maliyɛn mɔgɔ saba ɲɔgɔn an bɛ si yen yɔrɔ la a don bɛɛ sigira u bɛ ka ne lajɛ ne ala deli kɛ don min o tile saba de o arrondissement ɲɛmɔgɔ nana u ye mɔgɔ bila ka ne wele ne ni keyita nana ɲɔgɔn fɛ a b'a ka kuma fɔ keyita b'a fɔ ne ye bamanankan na ne bɛ n ta fɔ keyita b'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ko ne ka n ka mɔgɔw wele mali la u ka avion billet wari ci ne ma pour que ne ka bɔ nin kaso in na ko n'o tɛ ko bɔcogo tɛ ne na nin kaso la n ko keyita k'a fɔ a ye ne ye misikinɛ de foyi tɛ ne kɔ so ne yɛrɛ nana pour que n bɛ se ka dumuni ɲini ka bila ka taa di n bangebagaw ma n ko denbaya bɛ ne kɔ n ko foyi tɛ yen ko min kɔni ka di ne ye refoulement bɛ kɛ kaso min na u ka ne bila ka taga pour que n bɛ rapatrier o de ka di ne ye ɔ keyita y'a fɔ a ye a ye biki bila a y'a sɔrɔ biki b'a bolo a ye biki bila ka mɛn ka ne lajɛ donc après minnu kan ka taa ni ne ye kaso la a ye olu wele u bɛ ka taa ni ne ye cogo di u ka pick-up dɔ bɛ yen u kɛlen don ka tɔli k'a la donc i b'a fɔ an ka polisiw bɛ mɔgɔ minɛ pick-up min na mais tɔli b'olu ta la ka gogoro don k'a kɔfɛ donc u ye ne bila o kɔnɔ ka mɔgɔ fila bila o kɔnɔ marifa b'olu bolo ka pɛsɛ kelen bila ɲɛfɛ mɔgɔ naani b'o kɔnɔ marifa b'u bolo pɛsɛ kelen fana b'an kɔfɛ mɔgɔ naani b'o kɔnɔ marifa b'u bolo u bɛ ka alarme k'a la u bɛ ka taa ne italien ka kasobonba la donc ne taara italien ka kasobonba la n taara sɔrɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen n'olu yɛrɛ tun bɛ girigirɛsi foyer kelen kɔnɔ musow don ivoirien don siya dɔ bɛ côte d'ivoire libi kaso dɔ la u bɛ ka taa ne libi kaso wɛrɛ la n'o ye italien ka rapatriement kasoba ye o bɛ libi ye donc n taara sɔrɔ muso dɔw bɛ yen ivoirien siya dɔ don ko kɔnɲagaw n t'a dɔn n'i b'olu dɔn ivoirien na siya dɔ bɛ ko kɔnɲagaw voilà u taara ne n taara sɔrɔ olu camanw bɛ yen ani malien muso dɔw fana tun b'a la ne yɛrɛ taara olu ko ne ma k'a fɔra ko bato dɔ ye accident kɛ o don su ko mɔgɔ kelen pe de bɔra a la ko yali ko ne b'a tigi dɔn k'a fɔra ko malien don ne m'u jaabi bon après ne tilara k'u jaabi u ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ n ko o b'a la u bɛ dɔw tɔgɔ fɔ o y'a sɔrɔ kɔɲɔkamuso in n terikɛ maduba furuko kuma tun bɛ a n'o cɛ ko n'u ɲuman don itali donc an b'o tulonkɛ kuma kɛ ɲɔgɔn ko maduba b'a furu quoi ɔ a ye n ɲininka ko maduba b'a la ne ko maduba b'a la n ko mɔgɔ kelen bɔra ji yɛrɛ kan ko ne de don bon caman y'u bari ne la an bɛɛ kasira a y'a sɔrɔ u bɛ ka dumuni kɛ u yɛrɛ si ma sɔn dumuni na o don an bɛ kaso la ɔ wulada fɛ u nana olu ta ka taa n'olu ye kasobon wɛrɛ la ɔ an mɔgɔ saba tora o kaso la ka fara sénégalais mɔgɔ fila ka fara ne yɛrɛ kan bɔkari ani yaya an tora o kaso la donc an ye kasobon ɲɛgɛnw ko an ye matelas fara fara ɲɔgɔn kan an ye baaraw kɛ u ye donc ne yɛrɛ tora ne b'u la conseil parce que ko nana joni na ne tɛ k'a jate koba yɛrɛ bilen quoi ni gɛlɛya mɛnna hadamaden na vraiment i t'a jate ka se yɔrɔ dɔ la bilen ɔ an tor'o la o dugu jɛlen o kɛra jeudi u nana an nɔfɛ k'an ka taga yɔrɔ furan dɔ bɛ yen ani ɲamancɛ k'u bɛ taa an bila o la ɔ ne kaso dugu wɛrɛ la u nana an ta mobili la an tagara o quartier la bon an taalen ne ko sisan parce que u tun bɛ taa ni ne kelen mais ne y'u deli pour u ka se ka taa n'an mɔgɔ fila ye parce que arabuw filɛ ni taille b'i la gabarit b'i la u bɛ ɲaga i la qu u bɛ se ka tɔɔrɔ caman ta k'i sɛgɛrɛ parce que u bolo e bɛ jɔn la de e bɛ fɛn la u bɛ se ka tɔɔrɔ caman ta k'i sɛgɛrɛ mais n'i y'a ku i bɛ kisi caman ka bolokuru ni caman ka ko caman ma quoi ɔ n'i ye fɛn o fɛn kɛ n na ne b'i ni ala de to ne nana tunga de kama ne ma na olu ko modèle kama ɔ u taara ne ni abɔkar an taara o kaso baara kɛ an taatɔ ne ko abɔkar ma hali n'an ye baara kɛ u mana wari d'an ma an kana sɔn wari la parce que o yɔrɔ la technique dɔ tun bɛ ne na dɔnku n'an tora u n'an nɔfɛ an bɛ boli quoi ne y'o fɔ Abokari ala k' ale fana ma wala hakilila kɔni ye boli a don ɔ n y'o fɔ Abokari ɲɛna ale fana ma n sɔsɔ dɔnku an taara baara kɛ fo ka se sufɛla ma u ye dumuni d'an ma ka boisson san ye dɔnku u nana an ta k'u bɛ t'an bila an bɔyɔrɔ la bon u ye dinari kɛmɛ de compter ka di anw ma parce que a don an ye baara kɛ kojugu ne yɛrɛ baara k'a don kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de

u fana taara dinari kɛmɛ u taara bɛɛ don alimentation dumuni na u ye shɛw san ka d'an ma ka ziw san ka nɔnɔw san mhm. ka d'an ma an bɔra kaso min na ka taga an bila ka sigirɛti karitusi kelen san ye mhm. parce que ne ka sigirɛtiko kun ka jugu kojugu ni n ma sigirɛti min a wagati vraiment n bɛ se ka n ko a kun tigɛ ɲuman ye mɔ quoi ɔ an tora vendredi u tɛ baara kɛ mhm. donc dimanche u ma na samedi dimanche u nana an nɔfɛ o y'a sɔrɔ n bɔra baton kɔnɔ olu ye sabara ni suɛti minnu ne ma n'u ye fini minnu ne ma olu bɛ ne na ɔ ne yɛrɛ tun ye olu fɛn k'u bila ko n' ala kɛ ni n refulela ko ne tɛna se ka taa ni fɛn mali la mɛ ni fɛn fila ko ne bɛ taa ninnu kɛ souvenir ye parce que ninnu ye tɔɔrɔ finiw ye dɔnku ne bɛ taa ninnu kɛ souvenir ye ala kɛ ne yɛrɛ ma se ka na ni olu ye u ye n ta an taara baara kɛ an mɔgɔ saba taara o la ne ye Abokari ye yan an ye tile naani k'u bolo baara la a tile duurunan u ye dinari tan ni duuru d'an ma k'an ka daraka san parce que an ni patron ninnu tɛ si yɔrɔ kelen bilen dɔnku u dara an na quoi ɔ ne ko sɔgɔmada fɛ Abokari komi ale ka dɔgɔ an bɛɛ n ka taa takisitigi dɔ ɲini mɛ a b'a kɛ cɛkɔrɔba an b'a fɔ o ma ko chibani n'a kɛ cɛkɔrɔba dɔ ye ɔ ale taara an m'ale fana an ɲɛna bilen ja ale takisitigi min ɲini o fana ye continuer n'ale ka taa n'ale Bisilimu donc Libi dugu dɔ ko Bisilimu unhun, olu ka foyer bɛ yen u taara ni ale ye yen, unhun, ɔ tɔ tora ne ni Yaya ye, aa ne ko Yaya Abokari mɛna a ma na, unhun, ɔ n'an ma taa ni ninnu nana an sɔrɔ yan Abokari tɛ yan u b'a fɔ k'an fana bɛ fɛ ka boli, unhun, ɔ an bɔr'o la an nana se awusa dɔw ma baara ɲini yɔrɔ la, unhun, an ye a ɲɛfɔ olu ɲɛna, unhun, ɔ an ɲɛ b'a la awusakɛ a kɔnɔ jɛlen t'an ye, an fana bɔra ale kɛrɛfɛ an y'an dogo ale la, an tagamana kosɛbɛ ka an yɔrɔ janya ale la ɔ an taara se fo ɲɛfɛ an ye takisitigi cɛkɔrɔba dɔ an y'a lajɔ ale ko k'a b'an ta dinari bi duuru k'a bɛ taa n'an ye fo konsi ɔ an sera yɔrɔ dɔ ma polisiw bɛ yen polisi saba de bɛ baraji la yen ale ko an ma ko bɔba bɛ sira la dɔnku k'ale se ka tɛmɛ n'an ye ɔ ne ye dinari bi saba bɔ ka di ale ma wari tɔ tora ne kun dinari tan ye ɔ a ko k'an ka yɛlɛ kulu fɛ a don an ye min tagama a bɛ se kilo mugan ni kɔ su kilo bisaba ni kɔ a ka jan kɔni an ye min tagama a ka jan dɛ parce que depuis sɔgɔma an bɛ tagama na fo ka na se dix-neuf heures dix-huit heures wagati ma bon an bɛ tagama na san bɛ k'an gosi an bɛ bagangɛnna denmisɛnnin dɔw an b'an dogo olu la yen fana ala ye dɔ ka buru jalanw ni fɛn tɔmɔ baganw ka wɛrɛ la yen an y'olu dun i b'o kari dɔɔni k'o ɲimi donc k'i daji kɛ k'i yɛrɛ fɛn pour que i bɛ se ka dépanner o la ɔ fo ka na kɛ an nana se libi quartier dɔ la yen an nana awusa dɔw fana sɔrɔ yen an y'a ɲɛfɔ olu ɲɛna ɔ olu ye takisitigi dɔ ɲini ka d'an ma mm. o taara an bila kunsi an taara an taara bukari sɔrɔ yen mm-hmm. ɔ ne taara sɔrɔ ne yɛrɛ ka lahala bɛ yen bukari ko batɔn dɔ tora ji la ko mɔgɔ kelen pe de bɔra la parce que ne ka lahala ma dogo libi mm-hmm. ma dogo tiɲɛka da la mɔgɔ caman bɔra a kalama k'a fɔ ko mɔgɔ kelen pe de balola batɔn fa jama dɔw yɛrɛ bɔ fo libi quartier ni quartier u bɛ na ne lajɛ ɔ ne tora olu ka foyer kɔnɔ yen ne ye n ka kɔkisɛrikɛ wele ale ka patron dɔ bɛ ko abdala abdala ye maliyɛn de ale bɛ lancement kɛ kosɛbɛ libi ɔ u y'o o wele abdala ma telefɔni ta après warimisɛn min bɛ ne ne ye takisi ta ne sira olu ka foyer la dugujɛlen ne ye takisi ta ka taga an ka foyer la n'o ye girigirɛsi an gɛnna ka bɔ yɔrɔ min ɔ ne taara sɔrɔ foyer renouvelelen don mɔgɔw bɛ yen bon yanni ne ka don foyer yɛrɛ kɔnɔ ne ni dɔw bɔra autogare la sɔgɔmada kelen olu guinée bissau a bɛ bɔ guinée bissau bon batɔn dɔw minnu tun ka kan ka lancer u y'olu cɛ kamiyɔn na ka taga u taara marifa ci olu ka batɔn na u ye mɔgɔ tan ni segin de faga u la donc ne taara sɔrɔ ale sen fila bɛɛ karilen don bon min bɛ ka na ale kunbɛn a tɛ se a kɔrɔ donc ne y'a ta n kɔ la k'a bamu a n'an ka foyer cɛ kilomɛtiri kelen ɲɔgɔn an bɛ baara ɲini yɔrɔ min ɔ ne ni min bɛ ka taa a bɛ k'a fɔ ne ɲɛna ni ne donna foyer kɔnɔ ne kana fɛn fɔ mɔgɔ si ye donc n donna ala kɛ n taara isa keyita fana sɔrɔ yen n taara sigi ale kɛrɛfɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ mana ne ye u b'a dɔn k'a fɔ nin tɛ ɲuman ye quoi ban yɛrɛ ne ɲininka ko sanba k'e ma taa itali e ne ko mɔgɔ bɛ taa itali ka tila ka segin ji fɛ n ko man nɔgɔn dɛ donc isa keyita ye n kunbɛn a ko n kana fɛn fɔ mɔgɔ si ye fɔlɔ bon n terikɛ adama ba bɛ kayi ale ye ne dɔrɔn vraiment ko in bonyana a ma fo a kirinna yɛrɛ mɔgɔw y'a minɛ ka ji k'a kan ɲɛma tigɛlen n'a y'an ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ ne b'a ko vraiment ko lancement ma ɲɛ ne kelen pe de bɔra lancement na ko a ma ɲɛ y'a sɔrɔ olu kelen don k'a fɔ u ye k'an ka batɔn donna itali ko ne ka mɔgɔ ɲɛnama bɛ cogo min ko ne ma mɔgɔ wele dɔw ko k'o bɛ se dɔw ko ko farafin ko don donc fo ala kɛ ne nana ne ye crédit ta n ye n somɔgɔw wele mali la isa keyita ne ye dinar bi saba di yan n ka n somɔgɔw wele n k'a ɲɛf'u ɲɛna komi n faman'u ma u fana tɛ n kibaruya dɔn bilen ala kɛ n ye n dɔgɔnin wele n ma o sɔrɔ n'o ye mamadu jara ye n ye alimami ture wele o la donc ko vraiment an ka baton lancera an ka baton cira ji kan ne yɛrɛ kelen pe de bɔra a la o de kosɔn a famana ne kibaruya ma ale yɛrɛ kasira téléphone na kosɛbɛ n k'a ka da ala kan n'ala subahana wa taala ye fɛn o fɛn da jɔn bɔgɔ la i b'o de kɛ donc n k'a ka taa téléphone di n dɔgɔkɛ ma a taara téléphone di n dɔgɔkɛ n y'o kuma kelen de fɔ o fana kasira n ko kasiko tɛ an ka da ala ma dɔrɔn libi bɛ cogo min na bɛɛ b'a kalama an bɛɛ nana nin kan tunga kɔni n'i ye tunga minɛn ta i b'i sigilen bɛ ni fɛn bɛɛ saya ni balo de don o ko ne ma ko ne ka fɛɛrɛ kɛ ko ka segin ne ko libi bɔli yɛrɛ ma nɔgɔ libi b'a fɔ butoli de n'i ye fɛn ɲɛnama bila butoli kɔnɔ a tɛ se k'a yɛrɛ labɔ sanfɛ n ko libi bɔli ma nɔgɔ n k'u bɛ dugawu kɔni kɛ vraiment ne bɛ taa jitigɛ yɔrɔ tuguni ne bɛ taa deuxième tour la Italie tuguni Italie tuguni ne kɔni bɛ taa tuguni k'a fɔ ko ne de seginna vraiment n bɛ saya kɔrɔ dɔn n'o kɛlen ne bɛ taa ji ka ne dun o ka fisa ne ka segin a kana fɔ ne ba man ɲi so ne fa man ɲi so ne ŋaniya man ɲi n ko vraiment ne tɛ o fɛ n k'u ka dugawu kɛ ne kɔni bɛ taa ji kɔfɛ n'Ala kɛ ni n sera ka ji tigɛ o don ni n ma se ka ji tigɛ i b'a sɔrɔ Ala de y'a to ko n bɛ saya n ko vraiment n k'u ka dugawu kɛ ne ye. ɔ mɔgɔ bɛ bɔ libi quartier wɛrɛw la u bɛna wariw di ne ma u bɛ n ladiya bon mɔgɔ bɛ n wele jamana wɛrɛw la Italie ni France ni Amerique ninnu ani Espagne ninnu u bɛ dugawu don n ye bon u b'a fɔ ni Ala ye ɲuman don ni Ala ye jitigɛ nɔgɔya n ye vraiment u bɛna n dɛmɛ pour que n bɛ bɔ n bɛ bɔ nin lahalaya kɔnɔ bon mɔgɔw bɛ kuma caman dɔw bɛ n wele hali Mali la yan dɔw bɛ n wele Guinee fana dɔw yɛrɛ b'a fɔ ne ɲɛna ko vraiment segin i ka na Mali la n'i ye solution sɔrɔ segin i ka na Mali la ni gouvernement sera k'i ko ladɔn vraiment e ye min ye c'est à dire bɛɛ b'a dɔn e ye min ye sisan quoi donc ko segin i ka na Mali la ne ko vraiment ne seginni kɔni ka gɛlɛn ɔ n ko ne bɛna taa deuxième tour la an ye deuxième tour ko boloda ne ko Issa Keita ma hali ni lancement bɛ kɛ su in na ne ye mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ don baton kɔnɔ parce que ne bɔra ka min to n kɔ so ni ne nana dɔ de bɛna fara o kan kumakanw b'o la ko caman bɛ o la n ko vraiment n k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ne ni dusu de bɔra ne ka segin nin cogo la faso kɔnɔ ne b'ala deli saya la n'a kɛli mais n'ala min natigɛ o de bɛ kɛ mɔgɔ kan ale yɛrɛ y'i sonsoro a ko depuis a wolola k'ale ma ne ɲɔgɔn ye fɔlɔ a ko bon i b'i labɛn lancement dɔ kan ka kɛ samedi n tɛ fɛ i ka mɛn yan bilen yɛrɛ lancement dɔ bɛ kɛ samedi ni ala sɔnna i bɛ taa o lancement la ɔ an tor'o de la samedi treize heures wagati an kan ka taa arabuw nana don an ka foyer kɔnɔ u bɛna an minɛ diyagoya la donc u ye mɔgɔ seegin de faga anw n'aw la ka tasuma don an ka foyer kɔnɔnaw bɛɛ la parce que an bɛ da matelas kan libi kuran direct gaziw de b'an bolo an baara kɛ minnu na donc u ye kuran don tasuma don an ka foyerw bɛɛ la a mɔgɔw bɛ bolila cogo mɔgɔw bɛ kasi la ten mɔgɔw banna an yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ an y'o da sɔgɔ an dala de an bolo ko u bɛ tɛmɛ de ko ko in mana mankan mana kɛ cogo a bɛ tila ka tɛmɛ quoi an y'u tasuma don foyer bɛɛ la an yɛrɛ dalen bɛ matelas minnu kan so kɔnɔ tasuma b'a bɛɛ la u ka marifaw ci fan bɛɛ ɔ an nana da de kari ka boli ka bɔ tasuma cɛ la fini min b'an na a bɛɛ jenina donc tasuma yɛrɛ ne ni adamaba in kunsigi k'a bɛɛ jeni ka tɔ to an kunkolo yɛrɛ fɛ i b'a ko kunkolo n'i y'a raser lamina donc an bolila an yɛlɛna kogo dɔ la ne fɔlɔ yɛlɛna après ne y'ale tigɛ sama arabuw nana marifa da jɔ an na ko afta afta kɔrɔ k'a ye jigin ɔ u y'an bolo da an tɔn na donc u bɛ k'an guider ka taa kɛnɛba dɔ b'an ka foyer yɔrɔ la u taara an caman dalajɛ yen dɔw sen karilen don dɔw ɲɛ fila cilen don c'est-à-dire i bɛ mɔgɔ ye cogo modèle bɛɛ la quoi mɔgɔ dɔw sasalen dalen bɛ mɔgɔ joginnen jogin cogo modèle bɛɛ donc u nana an caman don mobili kɔnɔ i b'a fɔ baganw bɛ don cogo u b'an digi cogo u b'an digi ten ka taa n'an ye u ka kasobonba dɔ la

c'est-à-dire n bɛ se ka n ko afirikɛn bɛɛ bɛ yen sudanɛw bɛ yen cadiyɛnw bɛ yen maliyɛnw bɛ yen ginɛyɛnw bɛ yen burukinabew bɛ yen n bɛ se ka n ko afiriki yɛrɛ tila bɛɛ bɛ yen quoi an mɔgɔ bɛ a bɛ taa fo mɔgɔ ba naani ni kɔ la an taara o kaso la yen a ye joli an ye kalo kelen ani tile saba de kɛ dumuni tɛ yen foyi hali ɲɛgɛnna taa b'i la i b'a fɔ k'i bɛ don ɲɛgɛn na u b'a fɔ k'i tɛ don an sɛgɛnna yen dɛ donc sɔgɔmada fɛ u bɛna buru min di aw ma o buru mana i b'o de mara ni banakɔtaa y'i minɛ i b'o de k'o kɔnɔ k'a meleke k'a da i ka kunkɔrɔdonnan jukɔrɔ bon u bɛ ji min fana d' aw ma i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ o de kɔnɔ k'o fana dogo i ka kunkɔrɔdonnan jukɔrɔ en cas n'u y'aw labɔ dumuni di wagati ninnu donc i bɛ bɔ n'o de bolo barikon bɛ kɛnɛ ma i bɛn'a bila a kɔnɔ donc garanga bɛ yen don dɔ i yɛrɛ cɛ i cɛbakɔrɔtɔ denbatigi i bɛ wuli de k' i lankolon bɛɛ bɔ ka garanga ɲini i ka fini na ani dabi donc an kalo kelen ani tile saba kɛ mais an taga don yɛrɛ an mɛnna ka sɔrɔ mali consulat ma na an lajɛ bon vraiment bi malien faamaw n b'a fɔ k'u hakili to tungarakew la vraiment tungarake mali faamaw mago tɛ tungarakew la n b'a ɲini u kɔni fɛ k'u hakili to u ka tungarake la tungarake jɔda ka bon mali kɔnɔ yan dɛ ne bɛ se k'a fɔ mali kɛmɛ sɔrɔ kɛmɛ sɔrɔ tungarakew kelen bɛ na ni bi seegin y'a la hakili to tunkarankɛw la an ye min ka sɔrɔ kɔnsila ma n'an lajɛ a mɛnna dɛ donc après kɔnsila nana anw lajɛ a y'an tɔgɔw ta donc k'u bɛna refouler bon vraiment fɛn dɔ bɛ hali n'a gɛlɛyara i ka bɔ gɛlɛya dɔ fana kɔnɔ i bɛ ala deli o la o kuma diyara an ye o don bon o y'a sɔrɔ hakilina yɛrɛ min bɛ ne na n ye o bila parce que ne kun ti n'o ye ka taa Libi wala bon Libi o tiɲɛna ka ban parce que i bɛ kaso de la i bɛ ala deli ka b'o bolo yɛrɛ de kɔnɔ sa e bɛ kaso la kalo kelen tile saba i bɛ si kɛrɛ kelen nin kan diɲɛ ma don o don arabu bɛ tagama aw dalen de kan a bɛn n' aw ta cɛ aw dalen arabukɛ bɛ na a n'a sen sabarama bɛ yɛlɛ aw kan ka tagama a bɛ taa dɔ bugɔ fo ɲɛfɛ n'a fɔra kamalenkɔrɔ e bɛ banakɔtaga de kɛ k'o meleke mana na k'o da i kunkɔrɔ i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ k'o butɔn da siri k'o da i kunkɔrɔ don dɔ ji minnɔgɔ i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ hali i tɛ ɲɛgɛnɛ sɔrɔ i bɛ se ka tile saba kɛ ji min na i ɲɛgɛnɛ tɛ butɔnin fa awa ji butɔnin i b'a fɔ boisson ɲɔgɔn i ɲɛgɛnɛ t'a fa i ka tile saba donc an tɔɔrɔla yen kosɛbɛ donc u nana refoulement papiyew dilan k'u bɛna an refouler ka segin ka na mali la bon an kalo kelen ani tile saba de k'u bolo yen bon papiye bɛ ɲini don min fɔlɔ vraiment ala yɛrɛ de ye ko dɔ da ne dakan na pour que n ka se ka ko dɔ dɔn ne bɛ se k'a fɔ ne ta kɛra o ye ne yɛrɛ de kɛra mɔgɔ sabanan ye min nana gɛrɛ aran na ka tɔgɔ sɛbɛn ka n bɔyɔrɔ ni fɛn o fɛn pour que papiye ka se ka dilan ka refouler mais papiye bɛ di don min na ne ka papiye ma ye ne ka papiye ma y'a don donc ne nana gɛrɛ italien dɔ tun bɛ yen ale bɛ papiye ko ɲɛ ma a n'arabu dɔ ne ko ne ka papiye kɛra ko ne yɛrɛ kɛra mɔgɔ sabanan min y'a kɛ n ko mais ko ne ka papiye ma ye a ko ne ka taga bɔ ko bara u b'a fɔ ko bara o kɔrɔ k'i ka taga bɔ yen ne kasira vraiment a yɛrɛ ko ne ka papiye ma k'a bɛ marifa ci n na ne ko ne sɔnna ɔ an refouler don italien ko ne k'a to yen a bɛ cɛ wele a bɛ na ni papiyew ye ɔ u nana o la u nana ni papiye ne ka papiye ma y'o fana na ne ko ne dun ka papiye bɛ yen italien vraiment n b'a fo a ye courage sɔrɔ pour ka ne ka papiye woloma arabu dɔ bɛ yen n'o arabu finman dɔ a tilara k'o fana wele papiye minnu b'a bolo k'a ka na n'o ye ɔ a nana n'o ye a tora papier floteli de la o y'a sɔrɔ mɔgɔw ka finiw dir'u ma mɔgɔw donna mobili kɔnɔ yɛrɛ donc ne ni minnu bɛɛ mɛnna kaso la an ye libiw kɛ olu bɛna na ka ne to a don yɛrɛ ne ko n ko vraiment n ko ne tɛ to janfa la ne b'a dɔn ne ba ye min kɛ bilahi ne tɛ to nin janfa la n ko Adama n k'i kana kasi n ko ne n'i bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ne y'o fɔ Adama ɲɛna ani Dirisa Jara ale seginna ka taa Libi sisan tuguni bon ne ka papier yera o la donc o y'a sɔrɔ dɔ bɛ yen ale y'i tɔgɔ sɛbɛn an fɛ mais ale tun tɛ malien ye ɔ ne taara a ka finiw bɔ k'o donna ne ka sɔrɔ ka na aéroport la ɲɔgɔn fɛ n natɔ malien minnu bɛ an nana ka minnu to kaso la minnu ka papiye ma se ka dilan u ko ni n nana n k'a fɔ mali faamaw ye n k'a fɔ mali consulat ye vraiment u k'u hakili to malien na malien bɛ kaso la n'a fɔra hali bi olu ka ambassade ma se ka taa consul ma se ka taa vraiment a man nɔgɔn ɔ ala kɛ n nanen aéroport la n y'a ɲɛfɔ consul ɲɛna o ko vraiment libi bɛ cogo min na bonya yɛrɛ tɛ olu kan an kana jigin olu la u bɛ taa mɔgɔw yɛrɛ minɛ u bɛ taa farafin minɛ fo consulat la k'i sigi ko bonya bɛ o la ko nin waati libi consulat yɛrɛ si tɛ mali la mali consulat bɛ libi mɔgɔ mɔgɔ ka consulat bɛ libi u bɛ taa farafin parce que an mana boli an bɛ taa yen yen y'an ka duba ye donc u bɛ taa mɔgɔw minɛ fo yen u bɛ taa aw minɛ fo yen ka taa aw don kaso la donc bonya tɛ olu yɛrɛ kan cogo min na bonya tɛ anw kan ten donc k'o la olu ka consulat bɛɛ yɛlɛmanen bɛ tunisie donc k'olu ka consulat si foyi tɛ libi yen ɔ ne kɔni ye olu ɲɛfɔ a fana ye ninnu ɲɛfɔ an ye ɔ u y'an ta avion na ka na n'an ye bamakɔ an bɔra midi quarante-sept an nana se à dix-neuf heures dix-huit heures wagati bon an nanen se yan vraiment ne ye mun miiri ka n to kaso la n ye nin bɛɛ kɛ n ma n somɔgɔw wele i ko mɔgɔw k'u bɛ musaka dɔ di an ma vraiment n'o dira an ma ne kɔni ne tɛ se faso la n bɛ sira kɔsegin hali ni n bɛ taa fan wɛrɛ fɛ ne tɛ se ka na faso la tan fɛn dɔ ka na fɔ ne ma so fɛn dɔ ka na fɔ ne ba ma n ko vraiment n ko ne tɛ se k'o kɛ quoi bon ala y'a kɛ n terikɛ adama ba ye kuma caman fɔ n ɲɛna ani mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen u ye kuma caman fɔ n ɲɛna u ko ni sira tiɲɛn'i bolo ta e nɔ tɛ ala de y'a latigɛ mm. taa so somɔgɔw k'i ye u k'u ɲɛ da i kan denbaya ka ɲɛ da i kan mm. o kɔfɛ hali n'i bɛ sira segin ko baasi tɛ o la ɔ n ye n dɔgɔnin wele o la n ko vraiment n ko anw refulela mm. bon ale yɛrɛ kasira bon u y'a kuma ɲɛfɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba in na u ma juguman fɔ olu ko ne ka na tunga de don bon n'i taara tunga fɛ hali n'i ma fɛn sɔrɔ i bɛ ko caman faamu surtout min ye ne sɔrɔ olu yɛrɛ t'a la ne ka taa tunga la bilen ne ka na ɔ ne sera mali la o cogo de la yan fo bi n bɛ o cogo la n kɔni n taara ka gɛlɛya min to dɔ de farala a kan fɛn ma bɔ a la halisa n b'o gɛlɛya de kɔnɔ vraiment fɛn ma bɔ gɛlɛya la hali sisan se foyi tɛ ne kɔni n bɛ dɛmɛ ɲini hali bi ni min bɛ se ka n dɛmɛ ka di n bɛ diɲɛ tungaranke bɛɛ fo nin wagati mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ n na n bɛ bɛɛ fo n bɛ n terikɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ ibu mayiga i komi ko in bɛɛ hakilina bɛ ale de la ale de bɛ n ta mɔgɔ mɔgɔ mana n wele diɲɛ fan o fan a bɛ essence k'a ka mobili la a bɛ taa yaala n'a ye moto de don dɔ moto a bɛ n ta moto la don dɔ a bɛ n ta mobili la vraiment n b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ n jɛɲɔgɔn ɲɛnɛmaba don n b'aw fo kosɛbɛ
Samba Jara wagati kofɔlen surunyara tɛmɛna yɛrɛ yala ladilikan jumɛn b'i bolo ka a lase minnu bɛ taa kɔgɔji sanfɛ ani Mali autorités bon alhamdulila ne bɛ ladilikan min fɔ ne b'a fɔ Mali autorités de ye kosɛbɛ vraiment n'i ko mɔgɔ kana taa yɔrɔ la i bɛ fɛn dɔ de di a ma a b'a dɔn Mali la n'i ma kalan i t'i ɲɛ sɔrɔ foyi la ni relation t'i la i t'i ɲɛ sɔrɔ foyi la vraiment u k'a lajɛ min bɛ tunga fɛ taga bali n'u bɛ se ka denmisɛnninw don baara la n'u bɛ se ka anw don baara la u ka denmisɛnninw don baara la u ka ko ɲɛnama kɛ denmisɛnninw ye n'o tɛ don o don mɔgɔw bɛ ka sa tunga fɛ ne bɛ se ka mɔgɔ kɛmɛ bɔ a ka taa tunga fɛ min bɛ don a tɛ tɛmɛ mɔgɔ bi duuru kan i b'a sɔrɔ bi duuru dɔ bɛɛ bɛ to sira fɛ kɔgɔji bɛ dɔw dun sahara bɛ dɔw dun bana bɛ dɔw faga dɔw bɛ kaso la Libi kasobon bɛɛ falen don sisan a bɛɛ a bɛɛ farafin de don donc Maroc ta yɛrɛ diɲɛ bɛɛ y'a ye an ka faamaw k'a lajɛ u k'u mago don tungarankew la o kɔfɛ fana min fɔ anw yɛrɛ denmisɛnninw ɲɛna n'an bɛ taa tunga fɛ an k'a ɲɛɲini ka ɲɛ kosɛbɛ k'a kɛ mɔgɔ taara tunga fɛ n fana ka taa tunga tɛ o fɛn ye dɔw bɛ taa tunga fɛ ko dɔ bɛ tunga fɛ a bɛ fini ɲɛnamaw don dɔw bɛ tunga fɛ u bɛ Paris tunga tɛ o ye vraiment an ka dugawu ɲini an bangebagaw fɛ an ka kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye an ka tunga sira ta bon hali n'i ma fɛn sɔrɔ peut-être i bɛ segin i danbe la hɔrɔnya bɛn'i sɔrɔ inchallah an b'o foli kɔni kɛ an ka jamana diinɛtigiw ani an ka jamana faamaw n bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati
foli diyara an ye an ka wagati kofɔlen sera nin tun ye invité de la semaine ye Samba Jara a bɔra ka ɲɛfɔli k'an ye tunga lahala kan aw yɛrɛ bɔra k'a lamɛn gɛlɛya caman de b'a kɔnɔna na a ye ladilikan minnu di a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i hakili to la ani an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to jamanadenw na baarako ta fanfɛ la ka baaradaw créer yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i bolominɛda sɔrɔ o bɛ dɔ bɔ tunga lataaga la kosɛbɛ Samba Jara ale de tun b'an ka invité de la semaine kɛnɛ kan aw k'an bɛn donna nataw la